ala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali dɔ ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ya allahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hin'an na k'an makoto k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ala ka barika don an na ala kan'an barikantanya ala k'an kɔrɔta ala kan'an jigin ala k'an sutura ala kan'an lebu ala kan'an juguntanya ala kan'an jugu s'an na ala k'an kulun fa ala kan'an ba fa o ye makɔrɔba duwawu ye ala k'an kulun fa alahu taala kana an ba fa an bɛ dugawu de kɛ sabati la ala k'an sabati diinɛ nin kan ka don silamɛya la o ye koba ye mɛ mun ka bon n'a bɛɛ ye ka fato a kan wala tamutunna illa wa antum muslimun ala ko an kana sa dɛ f'an silamɛlama saya bɛ s'an ma don min a ka sɔrɔ ni ala ka di saya bɛ s'an ma don min o ka sɔrɔ dusukun jɛlen don saya bɛ s'an ma don min o ka sɔrɔ maa si de juguya t'an kɔnɔ saya bɛ s'an ma don min o ka sɔrɔ arijinɛ dayɛlɛlen don an ɲɛ saya bɛ s'an ma don min o ka sɔrɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ kɛn bɛ ka nisɔndiya dɔ boloda ka an niw kunbɛn sanfɛ ɔ nin de ye ɲɛnamaya la hɛrɛ ye mɛ n'i sara ka sɔrɔ i ni ala man di i sara ka sɔrɔ i dusukun man ɲi i sara ka sɔrɔ i ni mɛlɛkɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ i sara ka sɔrɔ baara tɛ baara ɲuman ye i sara ka sɔrɔ i tɔgɔ sɛbɛnnen don jahanama kɔnɔ denw ka lisi de la balimakɛ nin de y'i ta tiɲɛ k'i ta tiɲɛ diɲɛ na k'i ta tiɲɛ kiyama so fila ta tiɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma

aa bilal le filɛ seliwelelaw ka ɲɛmaa diɲɛ kɔnɔ ani seliwelelaw ka ɲɛmaa ayiwa kiyama kɛnɛ kan maa fɔlɔ min y'i jɔ ka seli wele ka maaw wele ka na misiri kɔnɔna la bilal de don o de kama ni ne ye farafin ye ka tigɛ a yɛrɛ la farafin ka ɲugun a yɛrɛ la farafin ka jɔn a yɛrɛ la farafin ka taa a farikolo nin bunaki ko jɛya de ka d'ale a hinɛtɔ ko belebeleba don farafinw ye sara belebelebaw de cɛ silamɛya kɔnɔ fo ka taa se ala kira yɛrɛ ko bilali ma sallallahu alaihi wasallam a ko bilali e bɛ baara ɲuman jumɛn de kɛ ni ne t'o kalama bilali ko kira ma k'o ye mun ye a ko ala kɛtɔ ka ne don arijinɛ kɔnɔ ne ye senkan dɔ de mɛn n ɲɛ ne yɛrɛ bolo ko n fɔlɔ de dontɔ don mɛ ne tulo bɛ senkan dɔ la ɔ ale ye mɛlɛkɛ ɲininka sa ko nin ye jɔn de senkan ye e ko nin y'i ka sahaba dɔ yɛrɛ ye mun tɔgɔ ko bilali n'a bɛ ka seli wele k'o de ye nin ye ɔ nin fɔli ye kira ye sa ala ka ciden nalen a ye bilali ɲininka ko bilali ne ko e bɛ baara ɲuman jumɛn kɛ n'o baara ɲuman jigiyalen don ala fɛ yen ɛ bilali ko kira ma ko n ma nin faamu kira ko hun n dontɔ arijinɛ kɔnɔ n ye mankan dɔ mɛn yen a fɔra ko e de senkan don bilali ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ne tɛ baara ɲuman si kɛ kira k'o bɛ dogo e la walima e tɛ mun ɲɔgɔn kɛ ɔ mɛ kira kuma dɔ la ne kɔni ye fɛn dɔ wajibiya n yɛrɛ kan ni ne ye seliji ta kuma o kuma n bɛ jɔko fila seli ka tugu n ka o seliji la waati o waati ni n ye seliji ta n bɛ jɔko fila de seli ka tugu o seliji la k'a bɛ sɔn ka k'o ye dɛ ala kira o ko n b'a jigi ko nin de don dɔnnikɛlaw ye hadisa nin ta k'a bila mugutɛmɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn ka taa mun y'a kɔnɔ maa tɛna don ala kira ɲɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam mɛ nin ye bonya dɔ ye ala ye mun da bilali kan k'a sababuya kɛ bilali yɛrɛ ka baara ɲuman ye o tuma na an fana kan hakili to nin baaraw n'a ɲɔgɔnnaw la mɛ nin fɔra mɔgɔ min ma o ye finman de n'o de ye bilal ye halisa an bɛ k'a fɔ de ma ko jɔn bilali an t'a ko kalama bilali ni jɔnya ka jan kosɛbɛ eh, ni maa bɔra silamɛ eh, kafiriya la ka kɛ silamɛ ye halisa an b'o tigi wele ko kafiri wa eh, ni maa bɔra cɛganaya la ka kɛ musotigi ye halisa an b'o tigi wele k'a fɔ ko cɛgana wa bilali kun ye jɔn ye mais nk'a kan hɔrɔnyara de ka bɔ jɔnya la ka kɛ hɔrɔn ye abuka siriki de y'a kan hɔrɔnya umar bun khatabi yɛrɛ ni bilali kun mana ɲɔgɔn ye kuma kuma a b'a fɔ ko bilalun sayyiduna a'takahu sayyiduna ko bilali y'an ka ɲɛmaa ye an ka ɲɛmaa wɛrɛ de fana bilali kan hɔrɔnya n'o ye abubakar siriki radiallahu anhu o tuma an balimakɛ an balimamuso maa kan'a fɔ bilali ma ko jɔn bilali dɛ fo n'a kɛra ala ka jɔn ye n'o tɛ maa ka jɔn kun tɛ bilali fatura ka to hɔrɔn kulonbilenya de la ka fatu ka to seli wele de la ala kira kɔni fatulen a ye seli wele bila dɛ fo umar bun khatabi kɛlen ka kudusu dayɛlɛ n'o ye palestine misiri ye o don a ye seli wele i ko misiri toit kun bɛna wuli ka bɔ a kunna dɛ maaw sinna ka hakili maaw hakili sinna ka ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam maa dɔw bolo ko kira su yɛrɛ de wulila tellement maaw kasira tellement ji cira mɔgɔw ɲɛ kan tellement bɛɛ lajɛlen hakili jigira u ni kira ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnamaya la bilali ka seliwele mɛlen nin de donna a la ɔ ala kira fatulen bilali de ko k'ale tɛ seli wele tuguni k'ale tɛ seli wele o kɔrɔ tɛ k'a kun bɛ ka seli wele ala kira kama dɛ a ko ayi ko kira fatulen sa ale yɛrɛ bɛ madina bila bilali ye madina yɛrɛ bila o ka t'i sigi siri hali sini bilali kaburu bɛ siri de o siri jamana kan siri ye dugu belebele de ye tariku sira fɛ jamana belebele don jamana min dɔnna an karamɔgɔ babababa caman caman caman de su bɛ siri e hali ka da sheikh al-islam ibn taymiya n k'o fatura siri de albani yɛrɛ kɔni o mun y'an tilela karamɔgɔ ye o fana kun ye siriɲɛ de ye awɔ kɛ siriɲɛ de kun don ka d'a kan siri papiyew de kun b'a bolo wa a y'a ka baara ninnu bɛɛ kɛ siri w'a fatura fana yen o tuma na siriɲɛ de don ɔ ka taa lase ayiwa fo ka taa se bilali yɛrɛ fana ma awɔ bilali fana fatura o siri kelen de kɔnɔna la o tuma na nin ye jamana belebeleba ye tariku sira fɛ jamanaba don diinɛ sira fɛ an b'a fɔ alihamudulila ɔ bilali farafin de kun don i n'a fɔ anw wa farafin kun tɛ ten dɔrɔn k'a finnen don dɛ ayi a bɔra afiriki yɛrɛ de kɔni ethiopie kɔni a bɔra afiriki yan yɛrɛ de o b'a yira ala kira ni farafinw jɛra kabini kira ka ɲɛnamaya ka délégation bɔ madina ka waati la k'o bila ka na afiriki yan fɛnɛ bɔn a satisifɛra fɛnɛ parce que mun y'o baara kɛ ala kira yɛrɛ nisɔndiyara o tigilama kɔrɔ o tigi yɛrɛ fɛnɛ fatura silamɛya la n'o ye najashi ye ala kira yɛrɛ selila su kelen min kan k'a sɔrɔ a dalen t'a ɲɛkɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ k'i jɔ ka seli su dɔ ka su kan seli k'a sɔrɔ su tɛ yen o kɛra farafin de fɛnɛ ye n'o ye najashi ye ala kira ye farafinw bonya dɛ ka tila ka farafinw valoriser ka valeur belebele de ta k'o don farafinw na mɛ farafinw yɛrɛ de bɛ ka ban u yɛrɛ la k'u yɛrɛ jaasi ko tubabu ye nin fɔ e tɛna kɛ tubabu ye i ka farafinya taara k'i da i taara i sigi ameriki hali k'i ka bamanankan mɔlen i ka filakan i ka marakakan k'o fɔ i den ye o maloya b'i la o angilɛ cɛjugu ni o angilɛ ferekelenw de bɛ ka bɔ i da don o don k'o fɔ den den yɛrɛ bɛ tila ka yɛlɛ i ka angilɛ ma ka d'a kan i ka angilɛ man ɲi e ka angilɛ depaselen don awɔ kɛ Mhm. e ka anglɛ kɔni o sara a mɛnna o tuma na e den yɛrɛ bɛ yɛlɛ i ma sa mama ka anglɛ walima papa ka anglɛ papa banna ka den ka ayiwa kan fɔ a ye ɛ e bɛ bɔ yan waati min papa n ye dɔgɔnɔ de gindo kɔni e y'o de ye ka t'i sigi ameriki ka tila ka ɲinɛ i ka dɔgɔnɔkan kɔ ka kɛ anglɛ anglɛ ferekelen fɔ ye i den ye ɔ walima e bɛ bɔ yan waati min na mama ka taa ameriki n ye e ye e ye maninkamuso de ye keyita musoman kɔni suko nk'e y'o de ye ka t'i sigi ameriki ka ɲinɛ i ka maninkakan mɔlen kɔ tigadɛgɛ dunkan e ka ɲinɛ o kɔ ka t'i yɛrɛ bila angilɛ ferekelen la i ma angilɛ kalan yen ka o ka angilɛ yɛrɛ yɛrɛ o ɲuman ta ka bɔ i da ka to o preparalen de fɔ i den ye den yɛrɛ bolo k'i b'o mɛn mɛ ni den kɔrɔbayara ka don kalan na a yɛrɛ bɛ sin ka kɛ yɛlɛ i ma ten ɔ mama n'i kun ye ta kɛ maninkakan mɔlen fɔli ye den ye o tuma na alhamdulila den b'a dɔn ko jaa nin de y'an ka afiriki kan ye den bɛ nisɔndiya n'o de ye e bɔra afiriki yan ka taa faransi e ye maraka de ye aha dukure kɔni hmm, e ye maraka ye walima e ye ɲagatɛ ye e bɔra yan ka t'i sigi faransi ka t'i sigi faransi ka tila ka kɛ tubabukan fɔ den ye e yɛrɛ bɔra marakakan mɔlen de cɛla afiriki yan ka t'i sigi faransi e yɛrɛ b'a dɔn i nɛn ma kolo tubabukan fɔ la olu b'a sɔgɔbɛ cogo min a n'i ta ninnu tɛ kelen ye ala ye den d'i ma marakakɛ y'i ka marakakan fɔ i den ye fulakɛ y'i ka fulakan fɔ i den ye bamanankɛ y'i ka bamanankan fɔ i den ye i kana maloya farafin de bɛ maloya ka kan fɔli la ninnu ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ ni ala ta ala y'i kɛ siya min ye maloya ko t'a la i kana maloya k'i ka kan fɔ i den ye i mana kɛ siya o siya ye o kɛra fila ye sa o kɛra kɔrɔbɔrɔ ye sa o kɛra dɔngɔnɔ ye sa o kɛra mɔsi ye sa o kɛra maninka ye sa o kɛra o kɛra a sugu o sugu ye n'i taara vantiri la i sigiyɔrɔ mana bɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma n'i ni jamanadenw bi kuma e, u ka kan fɔ walasa u ka ɲɔgɔn faamu kan si tɛ diɲɛ na mun ye haramu ye ala de y'a bɛɛ dan o jamanadenw ka kan fɔ u bɛ mun faamu walasa aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min mɛ e yɛrɛ woloden kɔni i ka kan fɔ a ye o de ka fisa ka mɔn ni a ye o de ye hɛrɛw la belebeleba ye o tuma na ni aw nana farifaga ka farifaga lase aw ma ko bilali ye ayiwa jɔn ye f'aw yɛrɛ de b'o sabote i ti maa si ye ka a ka maa dɔ lagosi k'o sabote ni farafin yɛrɛ tɛ O tuma Alahu Taala ye nin kan belebele di aw ma, ka nin kan ɲuman di aw ma, ka nin kan sabatilen di aw ma, ka nin kan kɔrɔtalen di aw ma, a kana fɔ k'a bɛ nisɔngoya n'a ye, a kana fɔ k'a bɛ farifaga sɔrɔ n'a ye, a kana fɔ k'a bɛ timinangoya sɔrɔ ni a ye. Ala y'aw bonya dɛ, maa si ma fɔ Ala ye k'a k'i fin, mɔgɔ ma fɔ Ala ye k'a k'i jɛ, mɔgɔ ma fɔ Ala ye k'a ka nin k'i la. Bɛɛ de ko ayiwa an nalen diɲɛ na k'an bɛ kɛ Ala batola ye. Alahu Taala y'o de fɔ Kurane kɔnɔ, Suratul Arafu la. ale ye layuru de ta an n'a ni ɲɔgɔn cɛ o layuru min n'ale alahu taala y'o ta k'a fɔ ko n'an nana an bɛna k'ale batobaa ye wa an bɛɛ lajɛlen ko ko unhun alahu taala an b'i bato k'an bɛɛ y'o layuru de di ani amana alahu taala ma ɔ e nalen ye diɲɛ na e ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la mun tɛ ala ye e ka bato fɛn wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la mun tɛ ala ye o b'a yira k'a fɔ i jo t'a la kuma tɛ min tigɛlen don i yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye finman ye o tuma an b'a ɲini masaba ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'o d'an ma ala ka kɔrɔta k'an ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye arijinɛ de ye ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma ni saya b'an sɔrɔ don min a ka sɔrɔ an ni alahu taala ka di an bɔcogo ala k'o ɲa diɲɛ nin kɔnɔ an bɛ foli ni dugawu an b'a lase baɲumankɛw ma minnu bɛ ka dɔ tigɛ ka b'u ka nafolo la waati bɛɛ ka kɔlɔn sen k'a di minnɔgɔbaatɔw ma ka kɔlɔn sen burusiw kɔnɔ ji tɛ yɔrɔ min yɛrɛ la pepepewu ka kɔlɔn sen misiriw la k'a sen kalanyɔrɔ la k'a sen jamamayɔrɔ la maa minnu bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ foli lase aw ma nin gɛlɛyaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ aw ma siran o ɲɛ a ma miiri o la ka tila k'aw ka wariw bɔ k'o di ala ma an b'o foli lase aw ma k'o dugawu kɛ aw ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a k'aw ye k'aw jara kɔji sara ye an b'o ɲini masaba ala fɛ ɔ minnu yɛrɛ fana bɛ k'u disi da misiri la kɛrɛnkɛrɛnya la an balimamuso an ko cɛw ta man ca nin yɔrɔ la kosɛbɛ cɛw bɛ k'a kɛ kelen kelen mɛ musow kɔni ye sanfɛ sara cɛ an balimamuso minnu bɛ k'u disi da k'a fɔ ko misiri bɛɛ n'i fanga tɛ yan dɔw bɛ ka hami n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ka se ka forazi sen o y'a sɔrɔ an balimamuso wɛrɛw bɛ yen olu ka hami yɛrɛ bɛɛ ye n bɛ se ka misiri jɔ cogo min na n ka misiri jɔ ala ye an balimamuso fila bɛ yen sisan olu bɛɛ olu bɛɛ b'u ka misiri filanan de la olu bɛɛ b'u ka misiri filananw de la ka misiriw jɔ fi sabilila alahu taala jati kama o tuma an b'o duwawu lase u ma k'o foli lase u ma ɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ko ŋaniya ɲuman b'u la u yɛrɛ bɛ da ka hami n'u y'a mɛn kuma o kuma walahi u miiri bɛ janya eh ni ne tigɛ kun sera ka da n ka nin wari kan n kun bɛ kɔlɔn sen n t'a dɔn n bɛna sa sa waati min na ni ne tigɛ kun sera ka da n ka nin wari kan n kun bɛ misiri jɔ ala ye hali n salen kɔfɛ o baraji ka suuru n kan n ka kaburu kɔnɔ minnu bɛ ka o baara kɛ an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini masaba ala fɛ ala k'a bila aw ka mijaani na ala k'a kɛ hɛrɛ ye aw ye k'a kɛ sabati ye aw ye k'a kɛ bonya ye aw ye k'a kɛ kɔrɔta k'o di aw ma ni fɛn ninnu kɛli ye an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ an b'a ɲini alahu taala fɛ sarakati jariya ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen su ka bila a la parce que sarakati jariya ka ca kosɛbɛ an delila ka fɛn wolonfila fɔ o ye ala kira ka hadisa jɛlen ye sallallahu alayhi wa sallam o kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ k'a fɔ ko sarakati jariya nka mun bɛ faamu joona o ye ninnu ye n'o ye kalanyɔrɔ jɔli ye walima ka misiri jɔ walima ka ayiwa kɔlɔn yɛrɛ sen nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ k'a fɔ ko sarakati jariya i bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɔra diɲɛ kɔnɔ nin baraji tɛ kɔtigɛ i la nin baraji bɛ s'i ma ɔ minnu bɛ ka baara kɛ walima minnu farala baarakɛlaw kan ka da kan o mɔgɔw fana bɛ yen dɛ ɔ dɔw bɛ wari ci a ye nin fara kɔlɔnsennaw ka wari kan nin bɛɛ lajɛlen ye sarakati jariya ye i niyɔrɔ b'a baraji la dɔw yɛrɛ bɛ wari ci a ye nin fara misiri jɔbaa dɔ ka baara kan nin bɛɛ lajɛlen ye sarakati jariya de ye i niyɔrɔ bɛ a wari la fɛn fɛn bɛ ka nin baara kɛ ala k'a bila aw ka mijaani na ka hɛrɛ kɛ aw ye ka sabati di an n'aw ma an b'a dɔn fɛn fɛn bɛ nin baara kɛ a si ta tɛ diɲɛ ko ye a bɛɛ lajɛlen ta ye kiyama ko de ala k'a k'aw ye kiyama sara ɲuman ɲuman ye k'a k'aw ye kɔrɔta ye kiyama k'a k'aw ye bonya ye kiyama an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ k'a kɛ aw ye sutura ye kiyama ani diɲɛ na k'a kɛ aw ye kɔtɛrɛ ye ayiwa kiyama ka da kan kɔtɛrɛ o ye kɔnturuko de ye quoi i n'a fɔ ji ji min bɛ don i ni tasuma cɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'a kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye o ye ɔ k'a kɛ haminako wulili ye dɔw fana bɛ nin kɛ ko gɛlɛya bɛ n kan ala k'a kɛ aw ka haminako wulili sababuya ye an b'o ɲini masaba ala fɛ k'a kɛ sara ye k'a di aw ma mun bɛ dusukun lafiya di aw ma mun bɛ den barikalen di aw ma mun bɛ den sabatilen di aw ma an b'a ɲini masaba ala fɛ alahu taala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye don min tɛ bi ye n'o ye kiyama ye alahu taala ka hinɛ na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka tila ka nin baro fana kɛ arijɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ n'o ye jannatul firdawsu ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen se yen an sigilen bɛ ala ka ciden kɛrɛfɛ sallallahu alayhi wa sallam ɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka yala yala ni ji ye a tɛ ji min an bɛ ɲininkali kɛ sa nin ye ji sugu jumɛn ye anw kɔni bɛ kawusara ji de min dɛ anw ye kawusara kanu diɲɛ na cogo min an kɔni b'a fɛ n'aw bɛ ji d'an ma yan a y'a kɛ kawusara ji ye ɔ o tɛ baasi ye i jɔ an ka dɔ ta kawusara ji la kɔnɔ d'aw ma o y'a sɔrɔ aw bɛ kawusara ji min k'aw to kɛnɛma awɔ kɛ o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ bɛ ka kawusara ji soli dɔɔni dɔɔni k'a di aw ma a ye nin min an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka ne n'aw sɔrɔ jama cɛ la ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye ka sabati di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma laban cogo ɲuman ala k'o kalifa ne n'aw la an balimakɛ ko ko ni maa min ka du bɛnna misiri fila ni ɲɔgɔn cɛ misiri dɔ bɛ yen o ka jan i la kosɛbɛ misiri dɔ bɛ yen o ka surun i la mais e kɔni ma sabati misiri nin kelen kelen si kɔnɔ mun ka surun i la i bɛ seli yen waati dɔ mun ka jan i la i bɛ to ka taa yen fɛnɛ yala k'o tigi bɛ ka baasi kɛ wa an b'a fɔ ayi a tigi ma baasi kɛ n'o y'a sɔrɔ i m'a dabɔ dɔwɛrɛ si kama ni ala bato tɛ walasa i ka to ka taa yen fɛ o sira janya tɔgɔma i k'o baraji sɔrɔ ani i bɛ kɛrɛfɛla min fana na sigiɲɔgɔnya kama olu fana kana na ɲugu i la walima ka siran i ɲɛ n'i ta dabɔr'o de kama sariya la baasi si t'a la kuma dɔ bɛ yen a bɛ taa ni ka segin mɔgɔw bolo ko misiri min ka surun i la k'a tɛ bɛn i ka pan o kunna ko ka taa yɔrɔ jan misiri la an kɔni ye dalilu ɲini nin na cogo o cogo an ma dalilu y'a la yɔrɔ dalilu dan kɔni ye kira ka kumakan ye sallallahu alayhi wa sallam anw ma ala kira ka kumakan si ye mun sabatilen don nin kuma kan k'a fɔ ko misiri min ka surun i la n'i panna o kunna ka taa misiri jan na k'i ka seli tɛ minɛ dalilu tɛ nin kuma la dɛ dalilu foyi t'a la aha misiri selibaa de ŋaniya bɛ lajɛ quoi e bɛ ka pan kɛrɛfɛ misiri nin kunna mun kama i e bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri fɛnɛ na mun kama innamal a'malu binniyati baara bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo n'o tɛ n'an taara madina o an bɛ tɛmɛ misiri hakɛ min na yann'an ka don kira ka misiri kɔnɔ o misiri ka ca dɛ n'i taara maka fɛnɛ hali n'i ko ko n'i selila maka misiriw bɛɛ la k'a bɛɛ baraji ye kelen yɔrɔ o fɛnɛ kumaw bɛ yen ka caya an t'o kɛnɛ kan yan k'a bɛɛ ye kelen nka o tɛ don maa si kun na n'aw taara maka a ka di bɛɛ ye ka taga seli haramu de kɔnɔ n'i sɛgɛnna don min na de i bɛ seli kɛrɛfɛ misiri la n'o tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taga seli alikaba misiri de la bon mɔgɔw bɛ tɛmɛ misiri min na yanni i ka don alikaba misiri kɔnɔ kuma dɔ la a bɛ tan bɔ koyi minnu ka yɔrɔ ka jan alikaba la i bɛ tɛmɛ misiri min na a bɛ tan bɔ nka an m'o si ye defo ye anw de fɛ yan sa ni dɔ tɛmɛna misiri dɔ la k'a bɛ taa seli misiri wɛrɛ la an b'o kɛ defo ye bon i kan'a tigi jalaki f'i n'a tigi ka kuma i kan'a tigi jalaki f'a fɛnɛ k'a fɔ ne bɛ ka nin kɛ nin kun de kama mais ka mɔgɔ ye ka baara dɔ kɛ ten dɔrɔn k'a tigi jalaki dalilu t'o la dɛ o tuma maa ka taama ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan misiri la sariya la baasi t'a la o hali ni misiri b'i kɛrɛfɛ kelen fila baasi si t'a la a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ taa yɔrɔ jan misiri min na darisu min bɛ ka kɛ yen o lamɛnli ka d'ale ye o ɲɔgɔnna t'ale kɛrɛfɛ misiri la a bɛ se ka kɛ a bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri min na olu ka khutuba bɛ don ale la kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛrɛfɛ misiri ta kan a bɛ se ka kɛ a bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri min na o alimami ni kɔfɛmaw ka seli kɛcogo o de b'ale ni yɛrɛ eh, kɛnɛya k'ale ni fusaya ka tɛmɛ kɛrɛfɛ misiri ta kan n'a dabɔra nin de kama a tigi ma baasi kɛ o a ma baasi fosi kɛ an tɛ se ka na ni dalilu si ye k'an b'o tigi ka seli sabote walima an b'o tigi kɛ silamɛ sugu dɔ ye non non non parce que kira m'a fɔ an ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ nin b'i sɔrɔ an m'o ye ala kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o tuma an balimakɛ misiri min bɛ kɛrɛfɛ e bɛ seli yen misiri min bɛ yɔrɔ jan na i bɛ taga seli yen sariya la baasi t'a la maa min yɛrɛ tɛ seli misiri yɛrɛ la pewu dun bon e yɛrɛ ye misiriw misiriw seli f'i dɔnna misiri fila bɛɛ la e bɛ maa dɔ ye nin misiri komite a b'a la misiri dɔ nin fana komite a b'a la ni hɛrɛ de o ɲɛnamaya kɔnɔ ni e dɔnna ni ala batow de ye i bɛ ka ala bato yɔrɔ de falen falen fo yen misiri bɛɛ y'i dɔn o de kama i bɛ taa dɔw ka jɛnɛja yɔrɔ la denmisɛnnin fitinin mɛ i bɛ taa alimami min sɔrɔ yen a bɛ alimami naani alimami duuru i bɛ taa sɔrɔ yen a bɛ alimami kelen kelen bɛɛ ɲɛna k'ale de ta ye su ye parce que o kamalen min fatura a tun bɛ seli alimami nin kelen kelen bɛɛ kɔfɛ yɔrɔ o ye hɛrɛ ye dɛ mɛ maa dɔ bɛ fatu i tɛ dugu yɛrɛ alimami kelen i t'o y'a tigi ka janaja la wala i t'a ye parce que mɔgɔ si t'a dɔn maa si t'a dɔn ni misiri la seli ni maa min ye nin baara kɛ sariya la baasi foyi t'a la alihamudulila an bɛ dugawu de kɔni kɛ maa min ye nin timinandiya sɔrɔ i bɛ seli nin misiri la i bɛ taa yɔrɔ jan misiri la timinandiya don kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam eh, cɛ dɔ yera misiri kɔnɔna la a bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ caman de taama yann'a ka se misiri la bon sahaba ninnu y'a kɔlɔsi ale bɛ taama tile kɔrɔ su fana fɛ saw ni bunteninw olu caman tun bɛ madina quoi donc n'a fɔra nin ka taama o cɛla su kɔnɔna na bon ka taa fara tile yɛrɛ fana ka cɛncɛ ka kalan o y'a fɔ a ye ko n balimakɛ i tɛ fali dɔ san walasa i ka to ka yɛlɛ o sanfɛ i ka na misiri la n'o tɛ e bɔyɔrɔ ka jan dɛ a ko ee ne ta tɛ faliko ye koyi n'a kɛra falisɔngɔ ye ala barika la o bɛ yen mɛ ne ta tɛ faliko ye dɛ ne ye kuma dɔ de mɛn kira da sallallahu alaihi wasallam ne bɛ fɛ ka o de baara e ko ye mun kira kuma ye ko kira ko ni maa min ka jan misiri la i bɛ taama fɛn o fɛn kɛ ko allahu taala b'o bɛɛ k'i ye baraji de i sen bɛ dali min kɛ cɛncɛnw ni kalakalaw ni fɛn ninnu kan o bɛɛ bɛ k'i ma seere wa a bɛɛ bɛ tila ka k'i baraji ye k'o tuma na ne bɛ fɛ de n sen nɔ ka caya kosɛbɛ dugukolo sanfɛ walasa n fana n ka baraji ka caya kiyama o ye kuma fɔ alakira alakira k'a ye tiɲɛ fɔ dɛ a y'a to ye ni taama ma digi ale yɛrɛ la a b'a ka baraji kɔni sɔrɔ bon o b'a yira maa minnu bɛ taama ka bɔ yɔrɔ janw na ka na misiriw la alhamdulila ninnu ka baraji bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ dugawu de kɛ insha allahu taala nin baara ninnu kɛlen a timinandiya allahu taala k'a kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen na misirila taa ye limaniya de ye ni limaniya t'i la i tɛ se ka taa misiri la minnu bɛ yen k'ala y'u kolo misirila taa kama an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u ye ka d'a kan limaniya bɛ ala k'an n'u bɛɛ jiidi limaniya la an balimakɛ y'a yira ko yala ni maa bɛ lagasara seli la sisan e bɛ lagasara seli la e sinna k'a bila i kunna ten k'i jɔ n k'a kɛ selifana seli ye wala i dontɔla i ma ŋaniye ta dɛ i dontɔla i ye lagasara ŋaniye de ta misali la sisan e dontɔla seli kɔnɔ e ye lagasara seli de ŋaniye ta bon k'i to seli kɔnɔna na i hakili nana ye k'i ma selifana seli i sinna k'a fɔ ten i jɔ n bɛ nin lakasara bila seli fana pilasi la ko yala o bɛ bɛn wa walima e donna seli fana na i bɛ ka seli fana seli waati min mɛ e donna ni lakasara de ŋaniya ye i donna ni lakasara ŋaniya ye ɔ k'i to lakasara selili la i hakili nana jigin ko e est-ce que ne tɛ seli fana seli de la lakasara ma se dɛ ɔ i jɔ n k'a kɛ seli fana ye nin fila si tɛ ɲa n'i ye nin fɛn fɛn kɛ an karamɔgɔ fikutigi fɛ i ka seli tiɲɛna pewu parce que k'i to seli kɔnɔna la ka ŋaniya falen o tɛ bɛn dɛ ŋaniya sugu min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'o ta ni baasi t'a la o de ye alimami bɛ ka seli ni mɔgɔw ye ayiwa seli fana na to yen alimami bɛ ka seli ni mɔgɔw ye lagasara la alimami o bɛ ka seli min kɛ o ye lagasara seli ye bɔn e dun ma seli fana yɛrɛ seli fɔlɔ alimami ka seli ye lagasara ye e ma seli fana seli fɔlɔ bɔn e ka sin ka don alimami kɔ ni selifana seli ŋaniya ye ka alimami to lagasara seli la e ka don alimami kɔ ni selifana seli ŋaniya ye ka sɔrɔ alimami bɛ lagasara seli la kabini don waati i donna ni ŋaniya de ye sariya la baasi tɛ ninnu na a kɛlen bɛ ko muazu bun jabal a tun bɛ safo seli ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ tila ka na k'a ka sigida ka alimami o safo kelen na wala o tuma na baasi t'olu la o kɔfɛ mɔgɔ ni alimami ka baasi si t'o la mɛ fɛn min ye k'i to seli de kɔnɔ k'i bɛ ŋaniye de falen o de tɛ bɛn dɛ wala e donna seli kɔnɔ kaban ni lagasara ye k'i to seli kɔnɔ i ko i jɔ n k'a kɛ seli fana ye o tɛ ɲɛ o walima i donna ni seli fana de ŋaniye ye k'i to seli kɔnɔ i k'i jɔ n k'a kɛ lagasara ye o tɛ bɛn dɛ balimakɛ o y'o seli tiɲɛnen i bɛ tila ka segin k'i ka ŋaniye de kurakuraya tuguni o kɔfɛ ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔ ŋaniya min bɛ yen n'i ni alimami bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ŋaniya la o de fɔlen filɛ mɛ e yɛrɛ kelen dontɔla seli la i donna ni lakasara ye k'i to seli kɔnɔ i ko i jɔ n ka nin lakasara ŋaniya bɔ yen n k'a kɛ seli fana ye i ye baara bɛɛ tiɲɛ i yɛrɛ bolo o tuma na an b'a ɲini masaba ala fɛ faamu ɲuman allahu taala k'o di an ma o de kama an y'a fɔ mɔgɔw ye n ko fɛn dɔ bɛ yen an k'o ɲɛɲini kosɛbɛ quoi wala silamɛya ka bon silamɛya kumaw ka ca kumaw bɛ yen bɔn eh, maa tɛ se k'a bɛɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se k'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ i ma kalan mɛ fɛn min kɔni bɛ yen hali n'i ma kalan i kana tulon k'a la o ye seli ye dɛ walahi o ye seli ye maa caman bɛ seli misiri kɔnɔ mɛ seli yɛrɛ kibaruya tɛ foyi dɔn a la a t'a dɔn a dɔnbaliya t'a tɔɔrɔ a t'a dɔn a t'a ɲini fɛnɛ k'a dɔn ale kɔni bɛ yen ten paseke dɔw yɛrɛ bolo olu bɛ n'u si bɛɛ kɛ alimami de kɔfɛ seli la o ye dɔw ka lahala ye ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale don kelen a bɛ se ka seli a ka du kɔnɔna la hali don kelen a n'a muso bɛ se ka seli o t'ale ka programme na o de kama muso dɔw bɛ yen u bɛ muso kalanyɔrɔ ninnu na ala ye niveau dɔ d'u ma u mɛnna lamɛnli la san joli joli u bɛ muso kalan na bɔn o musokɔrɔba kelen kelen walima o musomisɛnnin kelen kelen dɔw bɛ yen ni u n'u cɛ bɛ so kɔnɔ n'u ko cɛ ma an ka seli so kɔnɔ bi cɛ b'a kɔnɔ hali ni ma ɲa n bɛ seli yan bɛɛ ka k'i yɛrɛ ka alimami ye k'an bɛɛ ka seli kelen kelen parce que cɛ bɛna siran de muso caman t'o faamu quoi cɛ bɛna siran de est ce que n'ale kɛra a ka alimami ye ale bɛna défaut minnu kɛ o maloya de bɛna ale sɔrɔ bon muso yɛrɛ kana na tigɛ ale la k'a fɔ ale min ye dutigi ye ale min ye furucɛ ye halisa ale tɛ nin yɔrɔ de dɔn bon o de bɛ cɛ caman degun quoi bon alors que degun tɛ bon madama ni muso b'a dɔn ka tɛmɛ i kan ni seli la n'i ye défaut kɛ ni seli banna muso k'a f'i ɲɛna ko un aa madu fa i ye nin mun fɔ cogo min na nin tɛ fɔ tan dɛ an karamɔgɔ ko ko nin cogo de la walima walima e y'a kɛ cogo min na nin t'a kɛ cogo yɛrɛ an karamɔgɔkɛ y'a fɔ nin fɔ cogo bon o bɛɛ de ka ɲi madu fa yɛrɛ fana ma parce que ni i y'o dɔn i muso ka sira fɛ o de ka fisa ka tɛmɛ kɛnɛmamɔgɔ yɛrɛ ka sira kan o tuma na an ka seli ɲɛɲini musow kɔni b'a kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ kalandenya la bi gurupuw sanfɛ réseaux sociaux kan misiriw kɔnɔ u bɛ musokɔrɔba kalanyɔrɔw ye kalansow la i bɛ muso kalanyɔrɔ ye mais dɔnni ɲinini kɔni na cɛw ma courage sɔrɔ a ko la i n'a fɔ courage ɲɔgɔnna bɛ musow la cogo min kɛrɛnkɛrɛnya la seliko an k'o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma an balimakɛ ko k'olu bɛ seli an balimamuso don an balimamuso ko olu bɛ seli misiri dɔ la bon fajiri seli kɔfɛ fajiri o fajiri ni fajiri selila ka ban ko alimami b'a fɔ k'o tuma na ko eh, bɛɛ ka eh, li ilafi quraish a bɛ siɲɛ hakɛ dɔ fɔ ko bɛɛ k'o kalan iza zulzilatil ard ko bɛɛ k'o fana kalan siɲɛ saba saba bon n'o kɛra zikuru wɛrɛ bɛ a bɛ bɛɛ bila o la bon ko ale b'a fɛ ka kira ka kiri dɔn nin na bon ala kira ma nin kɛ bon an ma mɔgɔ fɛnɛ ye kira kɔfɛ mun y'a kɛ an ma mɔgɔ si ka kumakan mɛn a kɔfɛ voilà parce que an ma kira ye mais minnu y'a ye olu m'a kɛ u ma mɔgɔ bila a la bon minnu yɛrɛ fɛnɛ ma kira ye mais kira yebaaw y'olu ye n'o ye tabiwunaw ye an m'olu ka kuma mɛn k'a fɔ ko fajiri kɔfɛ mɔgɔ ka li ilafi quraish kalan siɲɛ saba iza zulzilatil ardu siɲɛ saba an m'o ye olu ka kuma na bon minnu fɛnɛ nana o kɔfɛ an y'olu de dɔn kosɛbɛ n'o ye maliki shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa an m'olu ka kuma kelen ye k'a fɔ ko ni fajiri selila ko suran dɔ bɛ yen k'o kalan siɲɛ saba suran wɛrɛ bɛ yen k'o fɛnɛ kalan siɲɛ saba zikuru dɔ bɛ yen k'o kɛ siɲɛ ni siɲɛ hakɛ an m'a y'a si ka kuma na bon yɔrɔ dɔ don an bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran ala ɲɛ a kana kɛ karamɔgɔw ɲɛna k'olu sen t'a la quoi karamɔgɔ fɔlɔ de kan ka siran ala ɲɛ parce que an ka jamana nin na mɔgɔ kalannen man ca bon bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin karamɔgɔ dɔ de ma k'i ka darisu t'a bolo o karamɔgɔkɛ mana fɛn o fɛn fɔ o tuma na e yɛrɛ bɛ tugu o de kɔ parce que o de y'i ka dannaya maa ye e dun fana jo de y'i ta ye parce que i ma kalan wajibi i b'i gulon karamɔgɔ dɔ de la bon gulon bɛ kɛ karamɔgɔ min na ale de kan k'i janto a yɛrɛ la i kana fu fɔ mɔgɔ ye dɛ wala i jantu i yɛrɛ la i kana na fɛn don diinɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka manjiya kama i yɛrɛ ka tɔgɔ ɲini kama karamɔgɔkɛ diɲɛ ni tɔgɔ tɛ foyi ye diɲɛ ni manjiya tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ i ma mande kiyama o tuma na ala ta nin fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn e ta y'o dɔrɔn pe de ala ta nin fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ala yɛrɛ ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko a ka ale ale y'a ci mun na fɛn min cira a ma ɛ ala y'o de fɔ balligh ma unzila ilayk fɛn min cir'i ma dɔrɔn o lase mɔgɔw ma banna e ta y'o dɔrɔn pe de bɔn ni karamɔgɔ nana fɛn dɔ ta ta k'a don diinɛ kɔnɔna la walasa mɔgɔ k'a fɔ ni karamɔgɔ masina bɛ to ka fayida d'an ma ni karamɔgɔ masina de bɛ ka fɛn fɔ an ye mun b'an dusukun lafiya mun b'an garijɛgɛw foni bɔn fɛnɛ bɛ diya karamɔgɔ ye paseke ale tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da wagati bɛɛ o yɔrɔnin fɛnɛ kama a bɛ miiri fɛn dɔ la dɔrɔn ka sin k'o fɔ mɔgɔ ye mikɔrɔ la a o tuma na an bɛna kɔnɔnajɛya kɛ mɔgɔw ye bi an bɛna fayida di mɔgɔw ma bi ni fajiri selila bɛɛ ka inna ataynaka kalan siɲɛ saba o nafa kɔni a tɛ fɔ ka ban bɔn ala kira yɛrɛ ko ni mɔgɔ fɛn fɛn dumina inna ataynaka bɔn karamɔgɔkɛ i ka siran ala ɲɛ walahi siran ala ɲɛ kira ma foyi fɔ nin na bɔn e bɛ ka mɔgɔw bila suran min kalanni na fajiri kɔfɛ i ka perefu bɛ min bɔn komi mikoro b'e bolo e bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ala kira ko ten ala ko ten bɔn minnu bɛ misiri kɔnɔ u t'a dɔn u tɛ foyi dɔn Eh, bamananw ka kuma bamanan bɛ suraka fililen dɔn dɔnkili la wa suraka mana fili a ka dɔnkili sen na bamanan b'a dɔn wa bamanan tɛ foyi dɔn suraka kan na bɔn e fana bɛ ka mun fɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ o tɛ foyi dɔn a la walahi o tɛ foyi dɔn a la o de kama ne ka kuma bɛɛ la n b'a fɔ a ye kalan kuwa a kana to nin cogo la dɔrɔn waati bɛɛ i bɛ lamɛli ni fɛnw na ni dɔ y'i yɛlɛma ka taa in fɛ i bɛ tugu o kɔ dɔ fana bɛ n'i yɛlɛma ka taa in fɛ bɔn i yɛrɛ ka sabali i ka kalan dɔ kɛ kuwa walahi bana t'i la mun b'i bali kalan na i ma sa fɔlɔ kalan kɛ n balimakɛ kalan kɛ n balimamuso walasa nin mana ninnu dɔ ka bɔ i ɲɛ la alimami bɛ farinya cogo di k'a fɔ misiri kɔnɔ fajiri kɔfɛ ko bɛɛ ka iza zulzilati kalan nin siɲɛ hakɛ la bɔn ni e ɲininkara k'a perefu bɛ min mɔgɔ min b'a ɲininka sa dalagoya ni fitina de bɛ wuli ka bɔ a jɔ an ka dɔ mɛn kuranɛ yɛrɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye kuranɛ aya kelen kalan i bɛ baraji tan sɔrɔ ne ma mɔgɔw bila dɔwɛrɛ la kuranɛ sabali sa n balimakɛ kana ko ɲagami ɲɔgɔn na kira ko ni mɔgɔ ye kuranɛ kalan tiɲɛ don harifu kelen o kelen i bɛ baraji tan sɔrɔ a la kira y'o fɔ alayhi salam mɛ e filɛ ka mɔgɔw bila sugu min na nin seli waati kɔfɛ kira y'o f'i ye wa i fana ka n jaabi o yɔrɔ la kɛ kira ye nin fɔ o ye tiɲɛ ye mɛ fajiri kɔfɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ mɔgɔw ka kuranɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnya la k'a kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ka nin suran de kalan nin siɲɛ hakɛ e ni ala cɛ perewu dɔ b'i bolo ala ka kuma na saba ala kira ka kuma na sahabaw ka kuma na tabiwunaw ka kuma na malikiya kuma na o perewu dɔ b'e bolo wa n'o t'i bolo n balimakɛ kana mɔgɔw bila ni nin fɛn ninnu na k'o y'i ka tagasira ye ka mɔgɔw bila a la mɔgɔw ka girin paseke bɛɛ b'a fɛ ka diinɛ kɛ bi ko karisa ka mɔgɔw i m'a ye sa wa karisa ka tɔnnadenw karisa ka mɔgɔw politiki tɛ koyi ala ko de don koyi karisa kɔni bɛ se ka diya i ye i b'a ka kuma minɛ i bɛ k'a tigi fɛ baasi t'o la mɛ karisa dama diinɛ tɛ yen dɛ aha karisa ye ɲɛfɔlikɛla de ye ala ye mun fɔ a bɛ k'o de fɔ kira ye mun fɔ a bɛ k'o de fɔ bɔn karamɔgɔ dɔw bɛ yen jama bɛ sin ka na don ale n'a hakili cɛ e an kɔni b'e de kɔ dɛ karamɔgɔ n'i y'an bila yɔrɔ yɔrɔ an kɔni bɛ yen walahi an tɛ maa si lamɛn ni e kelen tɛ o fana bɛ fɛ sa ka o, o, o mɔgɔw k'ale ka jagokun ye waati bɛɛ sa a yɛrɛ ka gurupu sanfɛ a bɛna ko ayiwa eh, kalandenw eh, ayiwa komi kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ inshallah an bɛ fɛ k'o dafa ala kɔni y'an seere an tɛna an ta nin dabɔ foyi kama ni ala ko tɛ o tuma an bɛna fayida dɔ di aw ma fayida an bɛna o dɔ di aw ma yɔrɔ an fana tolen don fayida ko nin na waati mali n'i ko fayida kaban banna i ka wajulukɛyɔrɔ bɛ fa tuma na bɛɛ bɛ k'i fɛ ko karisa ye fayida d'a ma e ma mun faamu dɛ fayida foyi tɛ tɛmɛ wajulu kan i ka diɲɛ ɲɛ k'o f'i ye i ka kiyama ta k'o f'i ye e bɛ fayida jumɛn ɲini ka tɛmɛ nin kan fayida si t'an bolo ka tɛmɛ ala ye mun fɔ an ye fayida si t'an bolo ka tɛmɛ alakira ye mun fɔ an ye kan sallallahu alaihi wasallam ka mana da mɔgɔw ɲɛ la dɔrɔn ka na ni kuma ye preuve tɛ kuma min na sen tɛ kuma min kɔrɔ ko n bɛna fayida di aw ma an bɛɛ fana b'an tulo majɔ sa k'a y'a jɔ a jɔ a jɔ a bɛna fayida di parce que o fayida min bɛ di e yɛrɛ b'a dɔn i ka kiyama nafa kelen t'a la a bɛɛ y'i ka diɲɛ de ni kɔnɔ ye nin fayida kɛ hali n'o sɔrɔ n'i ni cɛ ma bɛn i ma ye n'i ye nin fayida kɛ n'o sɔrɔ i ma den sɔrɔ i ma ye n'i ye nin fayida kɛ n'o sɔrɔ n'i donna jama la mɔgɔw t'i lajɛ mɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ sin k'i kelen pe lajɛ ten mandiya mandiya fayida don walima n'i ye nin fayida kɛ dɔrɔn ayiwa i bɛ nafolo caman sɔrɔ o bɛ sure fayida bɛɛ bɛ ta mɛ karamɔgɔ t'a fɔ abada ni maa min ye nin kɛ siratu tigɛli bɛ nɔgɔya i ma o de ye fayida belebele ye n'i ye nin kɛ i ka mizani bɛ giriya karamɔgɔ nin de ye fayida ye n'i ye nin kɛ i b'alakira kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam nin de ye fayida ye cɛ dɔ delila ka n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko alakira ne, ne bɛ fɛ i ka dugawu de kɛ n ye ne ka k'i kɛrɛfɛ maa ye i kɛrɛfɛ mɔgɔ n ka k'o ye arijinɛ kɔnɔ alakira ko ayiwa i b'i labɛn ni fantanya ye sa dɛ wala i b'i labɛn ni fantanya ye kosɛbɛ cɛ ko labɛnnen don o kama k'o tuma i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sujuru caman ye i m'a ye kira y'a bila seli de la sisan o tuma na sujuru caman kɛ o kɔrɔ nafila caman seli n'o kɛra alahu taala bɛ i ka dugawu minɛ i bɛ ne kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ bɔn an bɛ ninnu de dɔn fayida ye o mɛ e ka fayida fɛn fɛn bɛ di a bɛɛ diɲɛ pilasi ko diɲɛ tɔgɔ ko diɲɛ fɛn wɛrɛ ko a bɛɛ y'o de ye bɔn ka mɔgɔ yɛrɛ dirize ka taa ala ko la o t'a la an b'a fɔ kuma o kuma ko mɔgɔw ka siran ala ɲɛ mɛ bolofa bɛ mun ta kan o ye karamɔgɔw de ye an balimakɛ ka ɲininkali bɛ a ye dugu damadɔ fɔ afiriki yan k'ale taara dugu bɛɛ la wa ale taara dugu fɛn fɛn na a bɛnna ni janaja ye dugu kelen kelen bɛɛ la u duguw ka kaburudow kɔnɔ ale ma nisɔndiya sɔrɔ dugu ninnu na ka sababuya kɛ dugu nin kaburudow bɛ cogo min parce que k'u kɛlen don ka kaburu ninnu masiri i n'a fɔ n'i taara kerecɛnw ka kaburudow na u ka kaburuw masirilen don cogo min bɔn ale taara nin silamɛ dugu ninnu na k'u bɛɛ ka kaburu fana masirilen bɛ nin cogo kelen na bɔn ale kɔni t'a dɔn yala eh, ale ye kuma min mɛn k'a fɔ k'a tɛ bɛn ka kaburu jɔ ka kɛ karo ye o hadisa de man kɛnɛ wa walima adamadenw bɛ yɛrɛ sago baara de la wa walima mun de bɛ ayiwa an balimakɛ yɛrɛ kabakoyalen don ɲɛnamaya ko la cogo min an bɛɛ kabakoyalen de bɛ ten koyi mhm. parce que hadisa kɛnɛmaw de bɛ ka kɛ hadisa dɔ ye fu ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ diɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ka se yɔrɔ la sisan k'a fɔ ala ko tan kira ko tan o tɛ ka diɲɛmaw arranger tuguni quoi mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u ɲɛ o ye karamɔgɔw de ye ala ka kumakan k'o bila yen a yɛrɛ hakilina k'o bila o nɔ la ala kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam k'o fili kɛrɛfɛ ale yɛrɛ ka hakilina k'o de don mɔgɔw kun na diɲɛ bɛ ka marcher ten de quoi a bɛ ka marcher ten de dɛ i kabakoyalen don cogo min na hakilima bɛɛ lajɛlen kabakoyalen don diɲɛmaw bolo cogo kelen na wala ko bɛɛ de ɲagami ɲagami ɲagaminen don sisan ko bɛɛ lajɛlen de ferekelen don kunu karamɔgɔw ye kuma jɛlen fɔ an ye cogo min ka sɔrɔ u natalen tɛ mɔgɔ ka jama na u natalen tɛ mɔgɔ ka nafolo la u natalen tɛ foyi la u bɛ ka ala ta de fɔ turu selen bi tile ma karamɔgɔ caman ye sira bila n'o tɛ ala kira ka hadisa jɛlen bɛ musilimu bɛ na n'a ye ala kira ye fatanni kɛ an tajsisil qubur k'a fɔ maa si kana kaburu jɔ ka kaburu ka kaburu kɛ i n'a fɔ karo ka kaburu jɔ k'a lakori ka karo k'a la walima ka mariburu k'a la ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a ye fatanni kɛ ka bɔ nin na ko maa si kan'a kɛ ka tila k'a fɔ ko maa si kana sigi kaburu sanfɛ maa si kana sigi kaburu sanfɛ mɔgɔ kana jɔli kɛ kaburu kan wala ka so jɔ kaburu kan ko mɔgɔ kana nin fɛnɛ kɛ i yɛrɛ kana jɔ a kan mɛ so yɛrɛ fɛnɛ kana na jɔ a kan ala kira nin bɛɛ lajɛlen fɔ sallallahu alaihi wasallam bɔn minnu kan ka nin kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ ka kaburu kɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la karamɔgɔ caman y'a ka kaburu labɛn kaban i yɛrɛ ka kaburu kan ka kɛ cogo min n'i sara k'a ni kunfinw ka kaburu bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ nin de a kɛlen bɛ i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ an y'an ka sow jɔ ka cɛɲa ni ɲɔgɔn ta ye cogo min an bɛ ka kaburu fɛnɛ kɛ ten ten de wala an bɛ ka kaburu kɛ ten bi n'i donna kaburudo dɔw kɔnɔ kaburu yeli kan ka saya hakilina min don mɔgɔw la o banna kaburu yeli kan ka to mɔgɔ miiri ka taga ala ko la cogo min o banna kaburu yeli kan ka to e yɛrɛ kan k'i labɛn don dɔ i fɛnɛ ta bɛna se kaburu yeli t'o yira mɔgɔw la tuguni o tɛ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kad kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha ne kun y'aw fatani k'aw kana taa kaburu ziyara mɛ sisan a ye taa nafa fila b'a la a b'aw fatani ka bɔ diɲɛ kanukow ni fɛnw ko kaburu yeli bɛ o mabɔ aw la kiyama fɛnɛ kanu ka b'o dusu a b'aw labɛn kiyama ko kama mɛ e ka kaburu lajɛ bi n'i donna kaburudow na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka kaburu labɛn cogo la filuru dalen bɛ dɔw ta sanfɛ dɔw yɛrɛ kɛlen don ka gardien de ta chaque semaine u bɛ taa ka karo jɔsi bon hali tɔgɔ yɛrɛ bɛ sɛbɛn pilaki min na yɔrɔ o kiri n delila k'o f'i ye darisu tɛmɛlenw na o bɛn n'o bɛnbaliya bon o tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ ko fɛnɛ k'o fɛnɛ k'a dama ko o harmoniser cogo dɔ fɛnɛ na k'o ni plaki jalan dɔɔni yɛrɛ fɛnɛ bɔ ka kaburu kɛ i n'a fɔ an bɛ ka so dɔ de jɔ so min ye diɲɛ so masiri ye alors que ni minnu taara kaburu kɔnɔ olu yeli olu taara e de ɲɛ yanni e fɛnɛ ta don cɛ e ka labɛn dɔ kɛ parce que e tɛna to tan tan bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ ɲina nin kɔ yanni kaburu ka saya jigin an kɔnɔ sisan kaburu yɛrɛ bɛ ka diɲɛ diɲɛ de yira an na n'i ye kaburu ye sisan de i hakili bɛ taga diɲɛ na i hakili yɛrɛ tɛ taa saya la fiyewu o tuma n balimakɛ i kabakoyara cogo min a bɛ kabako kun bɔ i kabakoyara cogo min na a bɛ kabako fɛn bɔ ka d'a kan ala kira ye fatanni kɛ ka bɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma salalahu alaihi wasalam hadisa jɛlen don jabiri ka hadisa b'a la musilimu kɔnɔna la a ma dogo k'a fɔ ala kira ye fatanni kɛ an yujasasal kabura aw yuqada alaihi aw yubna alaihi k'a fɔ k'an kana kaburu yɛrɛ marine ka kaburu yɛrɛ cɛɲɛ cogo dɔ ka karow ni fɛnw k'a la walima maa dɔ k'i sigi kaburu sanfɛ o kana kɛ walima maa dɔ ka jɔli kɛ kaburu ala kira ye nin bɛɛ de fatani karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn mɛ an bɛɛ bɛ k'an ɲɛ ci a kan bi tɔgɔ kama an bɛɛ bɛ k'an ɲɛ ci a kan bi nin ye ne ka tagasira ye maliki tagasira ko bilara shafi tagasira ko bilara ni hanbali ka ta o banna karamɔgɔ karisa ka mazihabu karamɔgɔ karisa ka tagasira diɲɛ bɛ ka marcher ten dɛ o de kama i kabakoyara n'o tɛ kunun n'i kun bɔra dugu kelen na ka taa diɲɛ dugu fɛn fɛn i bɔra ka diinɛ faamu to i bolo cogo min na o kelen de kun b'olu yɔrɔw la mɛ ko bɛɛ ɲagamina sisan karamɔgɔ an ka jɛ ka duwawu de kɛ diɲɛ fiɲɛ nin a bɛ jɔ jɔ cogo min na ala ka hɛrɛ di an ma o dun tɛ fɔ an yɛrɛ kɔ an yɛrɛ de bɛ hɛrɛ ɲini n'o tɛ e filɛ ka fɛn fɛn ye kaburudo na bi nin si tɛ bɛn kaburu man kan tɛ ka jɔ karo man kan tɛ ka k'a la kaburu yɛrɛ man kan tɛ yiri man kan tɛ ka turu a kunyanfan na filewuru man kan tɛ ka da sanfɛ i n'a fɔ kerecɛnw b'u ta kɛ cogo min bɔn silamɛw yɛrɛ nana don o la bi k'o minɛ kerecɛnw na ka kaburudo yɛrɛ bɛɛ kɛ yirituw ye k'a bɛɛ kɛ filewuruw ye k'a bɛɛ kɛ bi cɛ ni muso yɛrɛ bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ k'u taara ziyara la hali n'o y'a sɔrɔ o kuma nin dɔnnikɛlaw ka ɲɔgɔn sama kɔni b'a la mɛ musow bɛ don kaburudo yɛrɛ la cogo min doncogo yɛrɛ tɛ maa si hakili yɛrɛ jigi saya la ani kaburu yɛrɛ kɛcogo bɔn maa k'i pari ka kale yɛrɛ tigɛ i ɲɛkɔrɔ k'e taara kaburu ziyara la ko ka d'a kan a fɔra i ye ko muso ka kaburudo taga ko haramu tɛ hali ni haramu tɛ ne y'o bɛɛ fiyewu n'an bɛ mun kuma la don min na an b'an da s'o ma mɛ e fɛnɛ filɛ ka taga cogo min ka fereke mɔgɔw cɛla e kɔni b'a dɔn o kɔni ye haramu ye an balimakɛ ko ko ala kira ka sufɛ seli k'alu y'a mɛn karamɔgɔw da ka caya ko kira kun bɛ jɔ ko tan ni kelen seli walima jɔ ko tan ni saba ɔ k'ale kun bɛ fɛ k'a dɔn yala a kun b'u seli k'u tugu ɲɔgɔn na de wa walima n'a ye dɔ seli su daminɛ dugu tila fɛ a bɛ wuli ka dɔ wɛrɛ seli k'a kun b'a kɛ ten de wa an b'a fɔ ayi a kun t'a kɛ ten dɛ a b'a bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ de ɔ ala kira ka sufɛ seli la a ye mun fɔ an'a ye mun kɛ kuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ a ye mun fɔ o kɛcogo ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ a ye mun kɛ parce que ala kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sufɛ seli ye fila fila ye o bɛ hadisa kɔnɔ kira b'a fɔ ko solatu leili masna masna sufɛ seli ko ye fila fila ye bɔn hali ni ko i bɛ jɔ kɛmɛ seli o la i bɛ jɔ fila seli ka salamu bila ka fila wɛrɛ seli ka salamu bila o tuma na kira ye nin fɔ o b'a yira k'a fɔ hali kira ye hakɛ min kɛ n'an ma se k'o kɛ baasi t'a la fila seli n'o y'i se ye naani seli wɔɔrɔ seli seegin seli tan seli n'o fɛn fɛn y'i se ye i bɛ se k'o bɛɛ kɛ sariya la baasi t'o la nin ye kira ka kuma dɔ ye kuma wɛrɛ yera ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ɛɛ ala kira ɛɛ k'a kun bɛ sufɛ seli daminɛ ni jɔ fila ye jɔ fɛgɛmani fila wala n'a kun bɛna dugukilamafɛ seli kɛ n'ala kira wulila a bɛ jɔ fɛgɛmani fila seli fɔlɔ n'a y'o seli n'a ye salamu bila o tuma na fɛn min y'a ka sufɛ seli yɛrɛ dafalen ye a bɛ sɔrɔ k'o fɛnɛ kɛ o jɔ fɛgɛmani fila bɛ kɛ i n'a fɔ ɛɛ a tɔgɔ seli seli dayɛlɛlan ala n bɛna seli min daminɛ sisan o tuma n b'a dayɛlɛ ni nin jɔ fɛgɛmani fila ye n b'a dayɛlɛ ni nin bɔn i bɛ se ka nin fɛnɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam bɔn i kan bɛ mun ma n'o de ye ka jɔ tan ni saba seli walima kuma dɔ la ka jɔ tan ni kelen seli ɔ olu kɔni bɛ tugu ɲɔgɔn na an ba aishatu ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala kira alaihi salatu wasalam ko sunkalo don o sunkalo tɛ o ko ala ka ciden ma tɛmɛ jɔko tan ni kelen kan an ba aishatu ye nin fɔ dɛ ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala ihda asharata raka'a ala kira kun ma kɛ k'a bɛ fɛn fara a ka nafila seli hakɛ kan sunkalo don o sunkalo tɛ o ko ka tɛmɛ jɔko tan ani kelen kan ko ala kira kun t'o kɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye hadisa nacogo fɔlɔ ye o jɔko tan ni kelen fɛnɛ seli cogo an ba aishatu ko ko yusolli arbaan k'a bɛ naani seli fala tasal an husnihinna wa tolihin o naani kɛcogo ɲuman an'o janya k'i kana ɲininkali k'o la o kɔrɔ a b'a seli k'a cɛɲa a bɛ tila ka jɔw fɛnɛ janya kosɛbɛ naani summa yusolli arbaan ko naani fɔlɔ kɔfɛ a bɛ naani filanan fɛnɛ seli fala tasal an husnihinna wa tolihin o naani filanan fɛnɛ ko tuma i kana ɲininkali kɛ olu janya na i kana ɲininkali kɛ olu fɛnɛ cɛnya na ko ala kira kun b'o seli o ma kɛ seegin sa wa hmm? o kɛra seegin o kɛra seegin summa yusolli salasan o seegin kɔfɛ k'a bɛ sɔrɔ ka saba seli n'i ye saba fara seegin kan o ye tan ni kelen ye o tuma na nin ye nin hadisa ye bɔn hadisa wɛrɛ bɛ yen ko ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a kun bɛ tan ni saba de seli quoi wala k'ala kira kun bɛ tan ni saba de seli o hadisa fɛnɛ bɛ yen o de kama i b'a ye hali misiri dɔw kɔnɔ jɔko tan ni kelen ani jɔko tan ni saba bɔn a fila bɛɛ lajɛlen bɛ taga kɛrɛnkɛrɛnya la an b'an ta kɛ sunkalo de kɔnɔ ka caya n'o tɛ sunkalo kun don sunkalo tɛ ala kira kun b'a ta kɛ sallallahu alaihi wasallam bɔn an karamɔgɔ n'o ye eh, an ka fiko karamɔgɔ belebelew ye olu kɔni ye eh, mustahabu dɔ yira wala mustahabu o kɔrɔ ye mun ye eh, fɛn min b'a la k'a fɔ k'a kanunen don o kɔrɔ n'i sera witiri yɔrɔ ma n'an b'a f'a ma ko shafili witiri n'i sera o yɔrɔ la an karamɔgɔ maliki shafi hana hanabilaw olu bɛɛ lajɛlen taara k'a fɔ eh, witiri seli jɔ saba laban nin jɔ saba laban ko jɔ saba laban fɔlɔ i bɛ sabi kalan a filanan kul ya ayyuhal kafiruna i b'o kalan a sabanan i bɛ kulu huwa allahu kalan n'i ye jɔ fila seli i bɛ salamu bila o kɔfɛ i bɛ na ni kelen min ye k'i bɛ kulu huwa allahu kalan o kɔnɔna na o tuma na n'i y'a kɛ ten alihamudulila mais n'i m'a kɛ ten n'i suran wɛrɛ min ta o tuma na i ma baasi fosi k'o fana ye quoi i ma baasi k'o la o tuma an kɔni bɛ mun fɔ an balimaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la minnu pɛrɛnnen don sufɛ seli kɔni kama sufɛ seli arakan eh, mana dan sigilen t'a la k'a fɔ ko bi su na arakan ye nin de ye hali sunkalo wagati an b'a mɛn an karamɔgɔw da ala k'an n'u jidi faamu ni ala ɲɛsiranya na bon k'a fɔ ko bi su arakan ye arakan fila ye i bɛ nin suran kalan a la i bɛ nin zikuru kɛ bon kuma dɔ la o ŋaniya ka ɲi ka mɔgɔw su ka bila baara ɲuman na mais nin ye ka mɔgɔw koron de kuma dɔ la i b'a tigi koron arakan tan selili ŋaniya b'a kɔnɔ mais e ko ko bi ta arakan fila ye bon n'i y'a lajɛ farafinna yan mɔgɔw ka kalan ma caya bon ale bɛna miiri bi su nin na kɔni arakan foyi tɛ seli ni fila tɛ alors que o fɛn tɛ o fɛn foyi tɛ alakira ka kuma tɛ o sallallahu alaihi wasallam maliki yɛrɛ fana ka kuma tɛ maliki ma mɔgɔw bila a la tan kira yɛrɛ fana ma mɔgɔw bila a la tan bon kira y'a fɔ cogo min maliki fana b'a fɔ cogo kelen pe la shafi b'a fɔ ten ahmad bun hanbal b'a fɔ ten de a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u ka wuli ka dugu kilamafɛ seli kɛ bon n'u ɲininka ko arakan joli kira kun bɛ mun fɔ seli i b'o de f'u ye a ala kira kɔni kun bɛ tan ni kelen seli a ala kira kun bɛ tan ni saba seli sallallahu alaihi wasallam o seli kɛcogo i bɛ nin f'a ye mais n'a tigi ko ko karamɔgɔ ne b'a fɛ ka arakan mugan de seli a f'a ye basi si t'a la i ka arakan mugan seli dɔ ko karamɔgɔ ne tun b'a fɛ ka bi saba de seli a a bi saba seli o ka ɲi kosɛbɛ o seli basi si t'a la i bɛ witiri seli cogo min na o tuma na i b'o fɛnɛ ɲɛfɔ a ye mais n'i ko bi su ye arakan fila dɔrɔn ye i y'a tigi ka baara ɲuman koron a bolo bon n'i nan'a fɔ bi su na arakan tan ye n'o y'a sɔrɔ tan yɛrɛ fɛnɛ selili fanga t'ale la i nan'a tigi jagoya bila baara la a fanga tɛ se mun na donc an kana hakɛ kɛ foyi la kira ma hakɛ kɛ mun na n'an y'o kɛ dɔrɔn an ye diinɛ ɲagami mɔgɔw bolo dɔɔni o cɛ ka jugu kosɛbɛ an k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ka wuli ka dugu tilamafɛ seli kɛ mais a hakɛ ko i k'i makun a kan fo n'a yɛrɛ y'i ɲininka a la ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ ko k'ale ka baara ye pirisingi de ye quoi pirisingi ale bɛ pirisingi baara de kɛ donc mɔgɔw bɛ taa finiw bila olu fɛ yen ka tila ka ɲinɛ u ka finiw yɛrɛ kɔ pepepewu olu t'a tigiw yɛrɛ dɔn u t'a dɔn a tigiw bɛ bɔ yɔrɔ min na k'ale tɛ foyi dɔn a la o tuma ale yɛrɛ b'a ye fini dɔw mɛnna dɔrɔn ale bɛ a di eh, a ka baarakɛla dɔ ma ten o k'i yɛrɛ mako dilan n'a ye k'ale b'o baara kɛ bɔn ale b'o fini minnu di ka sɔrɔ m'u tigiw ye ta ale b'o ko baara min kɛ ko yala ale bɛ ka haramu kɛ wa bon an b'a fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sawaba ma ala ka hɛrɛ k'an ye bon nin ko nin eh, an t'a dɔn fini ninnu bɛ diire min k'e bolo hmm, an t'a dɔn a bɛ diire min k'i bolo n'o tɛ i bɛ ka mun kɛ baasi t'a la mɛ i kana perese paseke dati b'an ka dumunifɛnw na cogo min dati bɛ an ka donfiniw fana na ten dɛ hmm, dati b'an ka donfiniw fana na o cogo kelen na fini min bɛ yen n'a kan ka don an ka hakili to a la fini minnu bɛ yen n'a kan ka don n'a fini mɛnna mɛn cogo dɔ la an bɛɛ lajɛlen k'a bila an kun na fini bɛ kɔrɔ n'a kɔrɔla barika bɛna ban a bɛ farafara a yɛrɛ ma o fini fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a barika bɛ ban a bɛ farafara o y'o tolilen o y'o fana dati de bannen bɔn hali n'i m'a di mɔgɔ dɔ ma k'a don n'a tigi yɛrɛ nana a tɛ se ka maga a la n'a magara fini na dɔrɔn fini bɛɛ bɛ mugumugu a tigɛ kɔnɔ bɔn o ye tiɲɛni de bɔn ni e y'a dɔn ko fini bɛ ka se o de eta la baasi t'a la i bɛ k'a kɛ cogo min na o tɛ haramu ye mɛ i kɔni bɛ hakili to a la i ye fini hakɛ mun di i k'i hakili to o jate la a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ na n'a tigi seginna ka na tuguni kana fɔ ko n y'a kɛ saraka ye hali n'i y'a fɔ n'a tigi ko k'i k'a sara i b'a ka fini ɲɔgɔnna d'a ma wala i b'a d'a ma mɛ n'a tigi ma na tuguni o tuma na e y'a di mun ma i b'a fɔ de ala ka a baraji lase finitigi ma n'o tɛ e tɛ dɛ a kɛlen bɛ komi e ye finitigi dɛmɛ ka baraji dɔ de lase a yɛrɛ ma e b'o de kɛ kuwa i ye finitigi dɛmɛ ka baraji dɔ lase a yɛrɛ ma i bɛ baara kɛ n'o de mɛ e kana kɛ ni i yɛrɛ ŋaniya ye a bɛ kɛ ni finitigi yɛrɛ de ka baara ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ ka juru b'i la i ye wari sɔrɔ wagati min na k'i bɛna a ka juru sara i y'a tigi ɲini i ma a tigi ye o tuma i bɛ wari nin kɛ sarakati ye i b'a kɛ sarakati ye a tigi tɔgɔ la paselikɛlaw bɛ nin kuma ninnu fɔ an ye ka caya mɔgɔw bɛ taa fini d'u ma ko k'a paseya fini dɔw bɛ kalo duuru kalo wɔɔrɔ a b'u bolo u tɛ tigi dɔn a la bɔn fini dun mana se hakɛ dɔ ma dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de bɔn fini ninnu i k'o di fantan dɔ ma o k'o don ala k'o baraji lase finitigi ma o fana ka fisa fini ka toli e bolo e sirannen don k'i yɛrɛ debarasa a la mɛ n'i m'i yɛrɛ debarasa a la fana fini bɛna toli a tɛna kɛ n'a tigi ye nafa la bɔn e kun kan k'a di mun fana ma k'o tigi sutura yanni waati cɛ bɔn o tigi fana tɛna nafa si sɔrɔ a la o tuma na baasi t'a la an balima peresingi baarakɛla i ye o mun fɔ baasi t'o la o baara bɛ se ka kɛ o tɛ haramu ye ɔ i bɛ hakili kɔni to a la i kana peresa kɛli la fo n'i nana jigi latigɛ k'a fɔ ko n'i ma nin di sisan o ye fini tiɲɛnen ye ala k'an bɛ sɔn a ma an balimakɛ dɔ ka ɲininkali bɛ cogo min na a ko ale kɔni silamɛyara mais ale kɔni tɔgɔ kun ye pierre de kerecɛn de kun don ale tɔgɔ kɔni kun ye pierre ye bon hali ale silamɛyalen bon ko ale wajibalen don a ka tɔgɔ nin bɔ pierre la ka silamɛ tɔgɔ da a la wa walima a k'a to pierre la bon problème ye min ye ne yɛrɛ ti pierre kɔrɔ de dɔn quoi wala n ti pierre kɔrɔ kɔni dɔn emmanuel n kɔni b'o kɔrɔ dɔn n bɛ emmanuel kɔrɔ dɔn wala o bɛ kɛ chrétienw na kosɛbɛ a tɔgɔ silamɛlama bɛ yen mais pierre n tɛ pierre kɔrɔ dɔn a bɛ se ka pierre kɔrɔ fɔ n fɛnɛ n t'o dɔn ni pierre kɛra tɔgɔ jugu ye k'a fɔ ko tɔgɔ min don a bɛ kerecɛnya de sabati a bɛ taa kerecɛnw de ka faveur la n'a fɔra dɔrɔn bon kerecɛnya de kɔni yɔrɔba dɔ don an b'a fɔ i ye k'i tɔgɔ yɛlɛma i b'a yɛlɛma i bɛ silamɛ tɔgɔ dɔ da i la silamɛ tɔgɔ dali tɛ komi i ye arabu tɔgɔ da i la dɛ hali an yɛrɛ ka bamanan tɔgɔw an ka maraka tɔgɔw a tɔgɔ ɲuman dɔw bɛ yen mun tɛ arabu tɔgɔ ye mais a bɛɛ tɔgɔ ko silamɛ tɔgɔ ɔ mais n'i yɛrɛ ko ko tɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔw b'o de jate silamɛ tɔgɔ ye kosɛbɛ i n'a fɔ muhammad ibrahim abdullah an kɔni b'a ye kosɛbɛ kerecɛn minnu bɛ silamɛya ka caya a caman b'u tɔgɔ da alakira de la dɔw b'u tɔgɔ da abudulahi la n'o ye ala ka jɔn ye an b'o caman ye mais n'i yɛrɛ ko i b'i tɔgɔ da ibrahim i b'a da isaq i b'a da usman i b'a da ali la baasi tɛ nin si la i bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ bon n'o y'a sɔrɔ hali pierre ye tɔgɔ ɲuman ye mais anw ka société la yan n'a fɔra mɔgɔ fɛn fɛn ma ko pierre hali n'i bɛ ka seli misiri la bon a wasuwasuw bɛ kɛ mɔgɔw kun na dɔɔni b'a ko a ah, kerecɛn fana ni seli misiri kɔnɔna la a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni kerecɛn dɔ ko k'ale tɔgɔ ko musa b'a ko a ah, kerecɛn fana tɔgɔ ka kɛ musa ye bon pour que k'o wasuwasuw nin éviter ka bɔ i kun na o tuma na i bɛ tɔgɔ nin yɛlɛma quoi même si ni pierre tɛ tɔgɔ jugu ye mais pierre tɔgɔ bɛ tɔgɔ wɛrɛ min corresponde an ka diinɛ kɔnɔna la o tɔgɔ dɔ bɛ ɲini k'o da i la walasa i ka bɔ bisigiya kɔnɔ i ka bɔ sigasiga kɔnɔ i kana don fɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛna fɛn dɔ miiri ka ɲɛsin i ma quoi wala i b'i yɛrɛ yɔrɔ majanya ka b'olu baaraw la wala mais pour que n k'a fɔ i ye n ko pierre ka ɲi a man ɲi fo ne yɛrɛ ka pierre kɔrɔ dɔn fɔlɔ mais yann'o kɔni cɛ an kɔni b'a fɛ hali ni n y'a kɔrɔ dɔn pierre kɔni mana fɔ dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa kerecɛnya de la bon e dun ko k'i tubira ka b'o la ka ban bon mɔgɔ hakili bɛ taa silamɛya la ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ dɔ ɲini k'o da i yɛrɛ la n balimakɛ ala k'an bɛn sawaba ma an balimakɛ ko k'ale b'a fɛ k'a dɔn alakira den fɔlɔ tɔgɔ ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye den fɔlɔ fɔlɔ min sɔrɔ ko jɔn de kun don tɔ ye dɔnnikɛla fan caman caman caman caman caman a 99 pourcent a bɛɛ bɛ mun kan ala ka ciden den ye wolonfila de o den wolonfila wɔɔrɔ bɛɛ bɛ ba la n'o y'an ba khadija ye an ba khadija de ala kira den bɛɛ sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kelen pe de bɛ yen o de fana b'a dama ba la n'o ye ibrahim n'o o ba ye mariyatu bun shamon alqibtiya o tuma na ibrahim b'a ba la tɔ wɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ba kelen na an karamɔgɔ n'o ye alallama ibn qayyim aljawziya ale kɔni y'a yira k'a fɔ ala kira den fɔlɔfɔlɔ k'o de kɛra kasimu ye ibn qayyim taara nin de fɛ ala kira den fɔlɔ k'o kɛra kasimu de o de kama ala kira yɛrɛ bɛ

den wolonfilanan o de kɛra ibrahim alayhisalatu wasalam maana alayhisalam ala kira den fɔlɔ ye kasim ye a den laban o de kɛra ibrahim ye mɛ nin den minnu filɛ u ma jɔ pasike u ma siw sɔrɔ kosɛbɛ caman sara denmisɛnniya kɔnɔ misali la sisan n'i kasimu yɛrɛ ta k'a lajɛ kasimu yɛrɛ bangeli kalo tan ni wolonfilanan takriban kalo tan ni wolonfila kasimu fatura kasimu fatura o de la bɔn n'o bɔra a la denmuso ninnu bɛɛ furula denmuso ninnu bɛɛ lajɛlen furula zeyinabu furula rukiya yɛrɛ o furula usman bun afani ma o fatulen umu kulusumi an b'a fɔ minnu ma yan ko korotumu korotumu umu kulisumu don o sɔrɔla ka di usumani bun afani ma bɔn ala kira denmuso bɛɛ ka kɔrɔ ni an ba fatimatu de denmuso bɛɛ ka kɔrɔ ni fatimatu ye o de furula badara ali ma radiallahu anhu o tuma na eh, den cɛman ye saba ye kasim abdullah ibrahim den musoman ye naani zeinab rokaya umu kulsum ani fatimatu denmusow kɔni ye si dɔw sɔrɔ parce que u bɛɛ sera ka furu a bɛɛ furula hali furu kɔfɛ n'u ma sugu san janba sɔrɔ mɛ a bɛɛ kɔni furula mɛ den cɛman ninnu de ma jɔ wala den cɛman ninnu si ma jɔ si ma kɛ baliku ye u bɛɛ fitininama fitininama de fatura bon ala kira kɔni denw kɛra tan de sallallahu alaihi wasallam mun b'a fɛ k'a dɔn den fɔlɔ ye mɔgɔ min ye nin de kun ye ala ka ciden den fɔlɔ ye n'o ye kasimi mɛ u kun bɛ ala kira wele yɛrɛ fɛnɛ ka ko tɔyib ani tɔhir wala dɔnnikɛlaw ko k'o ye majamukan ye mɛ ko den kun tɛ yen mun tɔgɔ ye tɔyibu ye den kun tɛ yen mun tɔgɔ ko tɔhir n'o tɛ dɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a denw ye mɛ dɔnni dunkɛ caman bɛ mun kan k'o ye ka alakira majamu parce que alakira ka sanu tɔyib ɲuman don tɔhir a ka sanu donc alakira majamukan de kun don k'o t'a ka denko yɔrɔ yira an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn a sawabalama ma an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ tuguni na a ko cɛ min bɛ yen ni muso fila b'i bolo muso fila bɛ cɛ min bolo i ka susi bɛ muso min fɛ yen o nana jɔ o nana a ka kalo ye n'o y'a ka hayida ye susi bɛ muso min fɛ o y'a ka kalo labɔ ye bɔn ale kɛlen k'a ka kalo labɔ ye cɛ sina k'a ka minɛnw ta k'a sɔrɔ susi b'ale de la muso min bɛ yen n'o tɛ kalo labɔ la ka taga o fɛ yen hmm? muso min bɛ yen n'o tɛ kalo labɔ la ka taa o fɛ yen bɔn an balimamuso ko ko yala nin bɛ bɛn wa ayi nin tɛ bɛn dɛ a bɛ bɛn fo n'a kɛra bɛnkan y'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma kɛ ni bɛnkan y'aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn dɛ misali la sisan e ka susi bɛ muso min fɛ yen e taara sɔrɔ o muso bolo bɛ ji la hmm, o muso bolo bɛ ji la e ye sira ɲini o muso fɛ karisa ayiwa komi e bolo bɛ ji la vraiment ne bɛ fɛ ka taga yɔrɔ dɔ nin na n'i ye sira di yan n'a ko ko kɔkɛ basi si t'a la taga yen n ye sira d'i ma walahi a tɛ n tɔɔrɔ ɔ n'i taara yen foyi t'i kan o la hali n'i taara dɔ nin fɛ yen ni fɛn tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ i ma basi kɛ i ma hakɛ fɛnɛ tiɲɛ mɛ e ni muso ma bɛn a kan muso min ta ye su ye o ma sira d'e ma i ma sira ɲin'a fɛ e kɔni y'a fɔ dɔrɔn e ye cɛ de ye i sago b'i ka du la fɛn min ka d'i ye i b'o kɛ fɛn min ka d'i ye i b'o kɛ o tuma na e, e nana sɔrɔ ayiwa ko muso t'a cogo la ten i ko i bɛ dilan ɲini a fɛ ko ko a ne man ɲi bi bɔn e sina ka dimi ten ka surun misɛnninw cicili daminɛ k'i puruti puruti ka sin ka i ka minɛnw cɛ ten k'i ɲɔ k'a ɲɔ ka dara kɔrɔ kɔni ka sin k'i ɲɔ i ka dara dara dɔ kɔrɔ ten ka sira minɛli daminɛ k'e be taga yɔrɔ dɔ in na bɔn e be taga yen ka sɔrɔ e kan ka si mun fɛ e ma sira ɲini o fɛ n'e ma sira ɲini o fɛ e be taga yen cogo di n'i ko i be taga o yɔrɔ la ka sɔrɔ i kan ka si mun fɛ i ma sira ɲini o tigilamɔgɔ fɛ i ye haramu de kɛ dɛ parce que karisa n b'i fɛ su in na o bɛɛ tɛ k'a fɔ ko fɛn bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o wala o bɛɛ tɛ ko fɛn bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tin dɔ de bɛ yen kuwa muso yɛrɛ hakili bɛ sigi kuma dɔ la n'a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔna la bon a bɛ se ka kɛ yɛrɛ bana dɔ bɛ muso la cɛ de kan k'a dɛmɛ hali olu fura n'o fɛn ninnu bɛɛ kɛcogo la walima o kan ka soli ka wuli dɔ kɛ a hakili b'i la k'a fɔ e de bɛna ale lawuli bon su si kun ma dabɔ dilanko dɔrɔn kama o ni e y'a faamu dɔrɔn n bɛ karisa de fɛ yen paseke an bɛɛ hakili bɛ dilan de la i y'a jɛ dɛ muso mago bɛ cɛ la sira wɛrɛ fɛ a fɛ yen mun tɛ dilanko ye bɔn k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko o bolo bɛ ji la k'i ka minɛnw cɛ dɔrɔn parata parata parata k'i bɛ taga yen fɛ ka mankan misɛnninw ci k'a sɔrɔ i bɛ mun fɛ yen n'o ma sira d'i ma balimakɛ i ye muso tɔɲɔ dɛ wala i ye muso tɔɲɔ i ka yafa ɲin'a fɛ saya kana o sɔrɔ ka muso ka hakɛ gulonni to i la nin cogo la tan o ye fɛn ye fɛn mun n'a cɛ ka jugu mɛ ni muso yɛrɛ de ko i ma ko n ye sira d'i ma taga basi si t'a la taga i bɛna taa yɔrɔ dɔ min fɛnɛ na o fɛnɛ kana ban ka dilan d'i ma ko bi t'ale ka don ye bɔn i b'ale lafaamu i b'a fɔ a ye ko a mun ka don don o de ko ko n ka na yan wala mun ka don don o de ko n ka na yan i b'ale fɛnɛ nafaamu ne bɛ kuma dɔ fɔ aw ye ni communication tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kuma o kuma problème de bɛ wuli foyer kɔnɔna la an tɛ communiquer o de kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ ala ka faamuya di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma